ị chọ ka afọ gị dị flat nee ihe m ma esi ka ị nene ọ bụ ọgwụ bụlụ vitamin ọ nya ka ọtụtụ ndị ọcha ejirọ enwe ikpo afọ ihe a bụ fish pepper soup oyibo style i nee anya ọ na-afịa arụ ịfụ ndị ọcha nwere ikpo afọ unu solu m ka unu nene wee mụta daalụnụ ndewo nụ ụmụnne taa m ma esi tilapia pepper soup oyibo style ya ka m si ga-esie ga-apụ iche nọnyerenụ anyị ka unu fụ oke nwa ga-enyere m aka
Taata m na-enyelu mama m aka kwọkọta tomato. Ose oyibo na ose Igbo. I kwesị inyelu mama gị aka ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị. Ọ na-adị mma ka ị na-enyelu mama gị aka.
abịago m isili unu fish pepe soup oyibo style ọ kwa ị fụrụ tomato ọkpala m a na-akpọ oke nwa ọ bụ ya kwọrọ ya ọ kwọkọtachago ya o mego ọrụ ka ọ dụrụ m izi ọ kwọrọ tomato fresh tomato kwọọ em kwọọ onions tinye wee kwọkọta ọ kwọkọta fa ncha ma ose igbo ma ose oyibo nke a na-agba okpokpo em anarọ ekpo ekpo ọ kwọkọtachago fa ncha together so ọ bụzi ọlụ m a over to me so m ma esili unu fish pepe soup ndị ọcha nya oyibo style so ka fa si esi ebe ya fa anarọ etinye ụzịza fa anarọ etinye ya ụtazi ma ọ bụ anything ma ọ bụ soup spices mba ka fa si eme ya o nwere ndị ọcha na-eli ose fa akpọọ nya ihe a ga-akpọ ya bụ ọ dị spicy it is spicy so fa na-elikwa ose o nwere ndị na-eli soup ndị ọcha a m chọ isili unu ọ bụ ka fa si esie fa bịa fa asị gị na fa nwee soup i lie nya e ọ ga na-ekpoche jawụjawụjawụ n'ọnụ gị onye mụrụ nwa ga-elinwu ya ya ka eji abụ ọ bụ secret fa secret fa fa ji abụ fa mụcha nwa afọ fa adaa ị narọ afụ ndị ọcha nwere ikpo afọ ị narọ afụ fa ọ na-adị rare ịfụkwa ndị ọcha nwere ikpo afọ ị ya-alaikikwa ya na-ene anya ka anyị sipụta ya ka afọ gị dị flat nee ihe a ka ị nene ị ga-alaiki ya afọ gị ga-ebido dịba flat ọ bụ tomato soup mbụ tomato ọ na-asụzi ọfụma mgbe anwa i tinyechago ya nnu ma maggi ma ụmụ ihe i tinyecha nya nnu ma spice ị chọ i tinyechazi ọ na-asụzi ị sachala azụ tinye na ya ị sachaziala azụ tinye na ya ị fụzie ka azụ si ga-anọkọ ọnụ ọ yarọ agbali agbali ọ ga na-atọkwa ụtọ maka ee ị taa nya ee mm. di gị tachaa nya ọ ya-asị hei lọlọ ee azụ ahụ ọ ka dịzikwa butekene ya biko na ọ tọka ị fụgo so na-ene anya ka anyị bido na ihe a bụ oloma nkịlịsị ị fụrụ ya lemon ya ka m na-agbakwasị ya ka m wee sachapụ ya ka ọ dị ọcha ọfụma ị fụrụ ya so ị gbakwasịa nya wee sachachaa nya ee ị sachapụ ya ihe na-ekoche eko ụmụ ihe a na-ekoche bọgọbọgọbọgọ n'azụ ị kpachaa nya kịta ị sabịa ị sachaa nya ị sachaa nya i je ṅachapụkwaa nya ọ dị clean i wee bido sibie ị ghọtago ọ nya bụ na nsi nri n'ụlọ amaka nri esi n'ụlọ amaka yes so azụ ee ọ dịgo sparkling clean ọ ya-adịkwa egwu azụ a ị ma nsa na one m salị ya nke a bụ nke ịtọ m na-aṅacha ya kịta ọ nya na azụ ọ dịgo ready ọ dịgo ready ịba n'ite kịta maka na gịnị ọ sụbago ọ sụbago ee ọ sụbago unu afụgo ọ sụbago o tego ọ sụba i tinyebezi azụ ebe ọ na-asụ mgbe o ghezi anyị ga-emekwa ka unu mara afa m bụ lọlọ nneka ijele nze ọ bụ na mba eliza ka m si na-ewetala unu ozi ọma nyenụ anyị akara ịfụnanya ma kesakwanụ ọzọ gụkwanụ ụmụ unu afa igbo ma sụọlụ fa asụsụ igbo ebe ọbụla unu anọna ka nke anyị ghara ifu Ndeewonụ, ka e mesịanụ.